Dia dhuit, a chara, agus tá céad míle fáilte romhat chuig an deichiú rang ó Institiúid Oideachais Marino, Institiúid do Mhúinteoirí Bunscoile agus d'Oideachasóirí eile. Má tá suim agat grád maith a bhaint amach sa Ghaeilge, tá súil agam go gcabhróidh an físeán seo leat é sin a dhéanamh. Madeleine Ní Ghallachair is ainm dom, agus an tseachtain seo beimid ag léamh na ndánta don bhéaltriail. Tá 35 marc ag dul ar léamh na filíochta. Sin níos mó ná an 30 marc a théann ar na nótaí go léir a fhoghlaim ar na dánta. Faigheann tú marcanna as an dán a léamh le rithim deas, a léiríonn go dtuigeann tú an rud atá á rá agat. Caithfidh tú séimhithe agus uruithe a fhuaimniú i gceart má tá siad ansin. Chomh maith leis sin, bíodh saibhreas le cloisteáil i do chuid canúna. Ná habair 'leo' seachas 'leo', nó Gaeilge seachas Gaeilge. An Chéad Dán. Géibheann, le Caitlín Maude. Ainmhí mé, ainmhí allta, as na teochreasa, a bhfuil clú agus cáil ar mo scéimh. Chroithfinn crainnte na coille tráth le mo gháir. Ach anois, luím síos, agus breathnaím trí leathshúil ar an gcrann aonraic sin thall. Tagann na céadta daoine chuile lá a dhéanfadh rud ar bith dom ach mé a ligean amach. Nóta, Má tá S in aice le E nó I bíonn sé caol le fuaim sh. Nóta, Má tá T in aice le E nó I bíonn sé caol le fuaim ch. Nóta, Ní fhuaimnítear an F sa mhodh choinníollach. An Dara Dán. Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne. Shantaigh sé bean i nead a chine, faoiseamh is gean ar leac a thine, aiteas is greann i dtógáil chlainne. Shantaigh sí fear is taobh den bhríste, dídean is searc is leath den chíste, saoire thar lear is meas na mílte. Thángthas ar réiteach. Scaradar. Nóta, Fuaimnímid níos mó gutaí sa Ghaeilge ná mar a dhéantar sa Bhéarla. Leac, Sin leac, ní lac. Gean, Sin gean, ní gan. Leath, Sin leath, ní lath. Nóta, Má tá D in aice le I nó E bíonn sé caol le fuaim j. An Tríú Dán. Mo Ghrá-sa, Idir Lúibíní, le Nuala Ní Dhomhnaill. Níl mo ghrá-sa mar bhláth na n-airní a bhíonn i ngairdín nó ar chrann ar bith. Is má tá aon ghaol aige le nóiníní, is as a chluasa a fhásfaidh siad nuair a bheidh sé ocht dtroigh síos. Ní haon ghlaise cheolmhar iad a shúile, táid róchóngarach dá chéile ar an gcéad dul síos. Is más slim é síoda, tá ribí a ghruaige mar bhean dhubh Shakespeare ina wire deilgní. Ach is cuma sin. Tugann sé dom úlla is nuair a bhíonn sé i ndea-ghiúmar, caora finiúna. Nóta, Má tá S in aice le E nó I bíonn sé caol, le fuaim sh. Nóta, Má tá D in aice le I nó E bíonn sé caol, le fuaim dh. An Ceathrú Dán, An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin. Fear ag glanadh cré de ghimseán spáide sa gciúnas shéimh i mbrothall lae. Binn an fhuaim san Earrach Thiar. Fear ag caitheamh cliabh dhá dhroim is an fheamainn dhearg ag lonrú i dtaitneamh gréine ar dhuirling bháin, niamhrach an radharc san Earrach Thiar. Mná i locháin in íochtar diaidh-thrá a gcótaí craptha, scáilí thíos fúthu, támh-radharc sítheach san Earrach Thiar. Toll-bhuillí fanna ag maidí rámha, currach lán éisc ag teacht chun cladaigh ar ór-mhuir mhall i ndeireadh lae san Earrach Thiar. Nóta, Fuaimnítear N ar nós R i gConnacht. Is féidir mná, cnoc, gnóthach a rá mar mrá, croc, graitheach. An Cúigiú Dán. An Spailpín Fánach. Ní fios cé a chum an dán. Im spailpín fánach atáim le fada, ag seasamh ar mo shláinte, ag siúl an drúchta go moch ar maidin 's ag bailiú galair ráithe. Ach glacfad fees ó Rí na gcroppies, cleith is píc chun sáite, 's go brách arís ní ghlaofar m'ainm sa tír seo, An Spailpín Fánach. Ba mhinic mo thriall go Cluain gheal Meala 's as sin go Tiobraid Árann. I gCarraig na Siúire, thíos do ghearrainn, cúrsa leathan láidir. I gCallainn go dlúth is mo shúiste im ghlac, ag dul chun tosaigh ceard leo. 'S nuair a théim go Durlas, 'sé siúd bhíonn agam, sin chúibh an Spailpín Fánach. Go deo deo arís ní raghad go Caiseal, ag díol ná ag reic mo shláinte. Ná ar mhargadh na saoire im shuí cois balla, Im scaoinse ar leataoibh sráide. Bodairí na tíre, ag tíocht ar a gcapaill á fhiafraí an bhfuilim hireálta. Téanam chun siúil, tá an cúrsa fada, siúd siúl ar an Spailpín Fánach. Agus sin é, má éisteann tú leis na físeáin seo go minic beidh tú réidh do léamh na filíochta. Tá súil agam go gcabhróidh na físeáin seo leat leis an ullmhúchán don bhéaltriail. Beimid ar ais an tseachtain seo chugainn le físeán nua. Slán!